Ifetu a Lahirikay TV timabweretsa ma program osiyana siyana chonde chomwe tingakupempheni tapangani like, share komanso subscribe alendo nonse pano pa Lahirikay TV kuchimake kwa nkhani osayisiyira panjira audioyi. Olo wawasa mawanga press briefing yoti mugwira ati adati ntchito ayi anthu afotola adati anthu avotela adadi Lezo sitirora. pata anthu angati inu azikwanje ndiye mufuna tikusekerereni kuti kuti mwapanga bwino kubwera poyera inu ndomwe mutatule yemwe amakutumaniyo anapali chilima uja mutatule kuti mwinaso munali konko mwina munali anakutumani kuti ameneyo Eh. eh, Eh. inu pemba tathokoza kwambiri kuti kuti tapeza mboni mboni ndendinuyo kugwira chiro natati bwana atati bwanji mutawa chani mutawa chani mutangotsala tsiku limodzi mwambosita matala munabweza pali ametaji ehe muyani ine ndikukhulupirira ambiri mukundidziwa ndinali membala mmodzi wa achinyamata wa chipani cha malawi congress party koma kuyambira lerolo siinenso membala wa malawi congress party kuyambira lero ine ndi membala wa dpp mukumva bwanji nthupi mukumva bwanji nthupi makape nonse azikwanje anyamata nonse amunchesi mukumva bwanji nakuwuzani koma kusamva kwanu nakuwuzani kuti osalola ifeyo timakhala bwinobwino munchesi mmapanga masewero athu mmapanga bizinesi athu bwinobwino koma awawa a mcp-wa achina chimwendowa musalole kuti azikupatsani ndalama kuti muzisokoneza muno mwakhapa anthu mwapha anthu ambiri mwachita zinthu za ziwembu zochuluka kwambiri ndinakuwuzani kuti mcp sinambe yawinako mboma inu mapanga makani ndiye nonse mayina anu ndili nawo onse 84 anyamata nonse azikwanje palibe kuthawa palibe kutani nonse tikufunani tikuyenderani door to door paja mmatisakasaka kuti ayikangoenaso mcp ameneyo tiwasakasaka tiwapeza amene aliko nde ifeyo ndamene tikusakeni inuyo ife tima- sitimafuna zopusa ifeyo ayi tinakuuzani mwakusamva kwanu nde mkonzeke muziyenda ndi baibulo mulapiretu Hey, nkhani ndiyo kuti padali pano tayambani mwakhala kaye komweko ku mcp ko mukhale kaye kumeneko iyetu sitidagawane akefe mipando sidagawane mukusamukiratu muzibwera kunoko ndi zikwanje ife kwathu nkwa mtendere khalani kaye ndi zikwanje zanuzo saidi yomwe mwamveti mutisiye eniake tigawane bwinobwino olo pali oyimba ena ake ndamva kuti mufuna kulowa cha mutu sizithekatu zimenezo zipata zonse woyimba munali kumeneko mukhale kaye konko mwamvesesa tavutika ifeyo ndi dzuwa kuti kodi tipulumutsa bwanji mtundu wa malawi lero mutenge zikwanje mutibweretsereso mu ofesi mwathu khalani kumeneko ko mawu amenewo nsokakhale koyamba komaliza ya mutisiye kaye ndalayi mawa tikathana nazo mwenzi onse tikugawana mipando osati pang'onong'ono wina walowa kale mu studio iyayi mutikhulukire tikukhulukirani chani tikayang'anayang'ana kumene kunagwera ndege kuti idagwa bwanji nde tizikhululuka chani tiziwe kumene kudapita suti ya chilima ija ulendo wake ndi umene uwu kumakamu- ukamuyalusa munthu ngati amene uja president boxer pantunda tiziwe suti inayenda bwanji ndege yosaphulika nkuyatsa moto ndege imagwa chonchija mukhale konko kuno simukubwera atu yani apanso ndayimbira onabo chisale kuti zimene zokha chifukwa mu- musuti muyang'anetu adadi kuli achinyamata osaona patali amene tamva ululu kobasi kutikhapira azimayi athu kutikhapira azigogo athu mwandimvesesa tikubwera mutikhulukire ndani palibe Tanlu Tanlu amene game changer game changer akupepesa ku mtundu wa Malawi tinali limodzi Tanlu akupepesa Tanlu Tanlu akupepesa Tanlu akupepesa Tanlu akupepesa Tanlu akupepesa